A dhaoine uaisle, ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh anseo inniu don ócáid stairiúil seo. Do na maoinitheoirí, na polaiteoirí, na heagraíochtaí Gaeilge, pobal áitiúil na Gaeilge, cairde agus clann, fáilte go hArd Mhacha agus go hAonach Mhacha. Ba mhaith liom fáilte ar leith a chur roimh na daoine a thaistil ó gach cearn den tír go Cathair stairiúil Ard Mhacha, cathair atá beag ach go bhfuil a lán le hofráil aici,

Since then, perceptions of Irish have changed greatly agus ní ghlactar leis an dearcadh 'back to the bog' mar drochrud níos mó ach go bhfuil muid ag filleadh ar an dúchas tríd an Ghaeilge a labhairt go nádúrtha agus go hoscailte The numbers of daily Irish speakers has risen exponentially and it has been given official recognition in the North as reflected in the New Decade, New Approach deal.

A chomrádaithe, a chomhoibrithe, a chairde Gael a dhaoine uaisle. Bhuel, tá ár lá linn sa deireadh thiar thall. Thosaigh muid amach ar an turas fada seo 13 bliain ó shin gan mórán cairde agus gan airgead ar bith ag an am sin. Ach bhí aisling againn, bhí misneach againn agus ní raibh duine ar bith ag dul muid a choinneáil siar. Rinne roinnt daoine iarracht muid a chur ar strae thar na blianta ach bhí an coincheap ag bailiú nirt agus níos tábhachtaí ná sin bhí pobal láidir inár ndiaidh. Ard Mhacha is a special place. As Áinín alluded to in her opening remarks, there is an historical and a cultural aura in Ard Mhacha that you don't get in many other places.

Tá níos mó ná 500 páiste i gCathair Ard Mhacha atá ag freastal ar Ghaelscoil ar láthair na huaire. Tá i bhfad Éireann níos mó páiste a bhfuil grá agus dáimh acu dár dteanga féin atá ag déanamh staidéar ar an Ghaeilge agus a théann chun na Gaeltachta agus a thugann tacaíocht d'imeachtaí trí mheán na Gaeilge anseo in Ard Mhacha. Tá muid frithsheicteach. Agus tá sé d'aidhm againn ár dteanga álainn an Ghaeilge a bheith ar fáil do gach duine is cuma cén cúlra atá acu. Níl ó phobal na Gaeilge ach a gcearta bunúsacha i sochaí atá ilteangach go maith cheana féin. Tá go leor le hofráil againn don chathair seo ó thaobh na heacnamaíochta, ó thaobh na fostaíochta de, ó thaobh an tsaoil shóisialta de agus ó thaobh an chultúir ar le gach duine é. Tugann muid tacaíocht iomlán do Dearg le Fearg agus don fheachtas d'Acht Gaeilge agus seasann muid lenár gcairde ar fud na tíre atá ag síor-fheachtasaíocht ar son ár gcearta go léir. Bím míchompordach when I hear people talking about the two communities here in Armagh or the two communities in the North of Ireland. In Ard Mhacha we are Irish, we are British,

Níl dearmad déanta againn orthu siúd a chuaigh romhainn. Seasann muid anseo inniu ar ghuailleacha fathach, pobal dílis na Gaeilge a shiúil sráideanna Ard Mhacha romhainn. Ar an drochuair, tá barraíocht de chuid acu ann lena lua uilig, ach tá mé thar a bheith sásta oiread acu a fheiceáil inár gcuideachta anseo inniu. On a personal level, I must thank a small handful of people who have shared my vision throughout this long journey, mo chomh-stiúrthóirí, Seán, Áinín, an tOllamh Paul Steward, a tháinig as Grenoble le Veronica aréir, our friends from South of France I welcome here today who arrived last night, Stephen McCleary, a thug tearmann dúinn i nDrumaraigh nuair ní raibh cara eile ar bith agam, Réamonn Ó Ciaráin an t-aon duine a thuig aisling s'agamsa ón tús. Féilim Maguire, a choinnigh an tionscadal ag dul ar aghaidh nuair a bhí muid faoi ionsaí ón achan chearn. Mark Curran, if any one individual deserves credit for bringing Aonach Mhacha together in the last few weeks and months, it's Mark Curran.

But last but not least, beidh orm cúpla duine eile a lua. Is iad na daoine is tábhachtaí i mo shaol féin, mo chéile Máire agus mo ghasúr Saran, coinníonn sibh beo mé agus is sibhse m'inspioráid. Céad míle buíochas daoibh go léir.